hei meseji a gụrụ m akwa ọ gba m anya mmiri ọ gba m ọbara n'anya ka m fụ meseji a ka m gụpụtagodi ya kedu onye nwanne ya narụ n'iyi ife a kedu onye nwanne ya narụ n'iyi ife a hei ọ kwa nine months mmadụ ọ kwa nine months mmadụ ka m gụpụtakwa ya ka gị nwa bụ anụmanụ na-enene m ka were nke a na-amara ife gị nwa bụ ewu ọfịa na-enene ife onyonyo a kịta welu nke a mụrụ akọ ọ sị gịnị ọ sị ọ kwa nwaanyị be anyị ọ sị nne m o hei nne m ị na-anụkwa nke na-eme kịta nne biko nekwe nke na-eme kịta na dis ọ sị na ọ na dis prut o nwekwa ebe m ma na ọ sọ steeti m nọ na ya ka m maara ndị ọzọ ana m egere anụ na ntị amarọ m ebe ọ dị nne nekwe nke na-eme kịta anụnwa na dis prut ọ sị na ọ dis prut ọ dis gịnị gị nwa mazi ebe ọ na m esoro unu nọrọ ebe a ọ sị na biko biko nne hei ụmụ nwanne ụmụ nwanne anyị nwoke ụmụ nwanne anyị nwoke anasịkwanụ n'iyi n'obodo a nekwe ife mere otu nwanne anyị nwoke nekwe ife mere otu nwanne anyị nwoke nụrụ nwaanyị onye Uganda fam onye ọ nụ nwaanyị onye Uganda fa ji ụmụ naabọ so nwoke anụnwa wee bata nwoke as I speak na nwoke a na-apụzi ala a sị na nwoke anụnwa batalụ n'ụnọ wee kwudo nwunye onye Uganda ka nwoke ka nwoke ọzọ nọ na-ala ya na-ala ya n'ime ụnọ fa nwanne na-ala ya na-ala ala ya ala ya ala ya na na-apịa ọkụ na-apịa ọkụ n'enu bedi enu bedi fa nwoke be anyị pụrụ ala nwoke be anyị wee wee pụọ ala nwoke be anyị wee pụọ ala as as we speak now as we speak now na ọ na-apụzi ala na a na-achọzi people to send him home a na-achọzi ka ndị mmadụ ya-esi wee send enye back home na a na-achọzi ka a ya-esi wee send ya na a na-emezi plan etu a ya-esi wee send ya back home na ọ pụgo ala hey! nine months nwaanyị ibe m nine months nwaanyị ibe m pụrụ ala ọ sị na onye uganda ndị uya nga- uganda nwa kiri uganda nwa ma atabikwuoro unu ile na n'ofu akụkọ akụkọ mgbasa o- na akara mgbasa ozi ma ọ bụrụ ọgwụ o lekwara unu mụnwa ya-atabi ile sị na onye uganda ị fụrụ ebe ndị obodo ife ife nwoke igbo ebe fa na-ebi erisi aka ma nwaanyị igbo makpu amakpu na na be anyị ife nwaanyị igbo makpukwu amakpu n'obodo a a sị na ndị chosen na ụmụ nwaanyị igbo n'ebe a ka nkụ ndị ihe nwa a sị na ndị deeper life ama jehova chọọchị si ka nkụ n'obodo a na ụmụ nwaanyị bịara onwe ha n'obodo a kakwa nkụ na ndị nne na nna mụrụ nwa n'obodo a ndị nne na nna be anyị nwoke be anyị na nwoke nwaanyị be anyị mụsịrị ụmụazị n'obodo a tochapụgoro agbọọ ka nkụ kedu ife na-ebigharị aka sị na ọ uganda ka e ji enweta nwaanyị mụọ ụmụ na-abụ Uganda nwa ha bụcha ha bụkwa ashawo nwa a sị na ụmụ itiri enu nwoke na-alị ya n'elu bed fa nwaanyị nwoke be anyị wee yipụ efe pụọ ala na as it as it as it stand now that is kịta ọ na-ekwu na na nwoke anọzi na ọ na-ekopụzi ekopụ ndị obodo bụ ha nweta ha ebe eh, partner ha na-echeat na ebe na fanwa fa eje gbuo onwe fa o nwe nke mee na side anyị nwoke obodo kwudoro nwunye ya otu a ka o si wee mee nabakwute nwunye ya n'ime ụlọ ebe nwoke ọzọ na-abata maybe o chezọ ihe n'ụlọ bata by ọ na-anya taxi side anyị maybe o chefuru ihe ka ọ nachi ya jee wetara atị kwudo nwunye ya ebe nwunye nọ ebe nwunye na nwoke nọ n'elu bed na- na-apịa ọkụ nwoke jee were ee sniper ṅụọrọ onwe ya ṅụsịa sniper mesịzie ka chi ebu chọrọ igbuzie na ọ chọrọ igbu onwe ya bewezie akwa chọwazie wee jewe ụlọ ọgwụ ka a kwụsị the sniper akwụsị nwozi na ya mgbili afọ etebisigo nwoke wee nwụrụ nke mekwekwa n'iru m anya m nabọ nwoke a sị nwoke nwoke obodo kwa ahụ ka ịfụ ka isi fa si wee kpakọọ ọnụ ndị unu na fa na-emekọ ife ma nwaanyị fa ma nwoke fa ofu ụdị omume o kwudokwa ya nke nwa mekwa side nke anyị kwa ọ sị o kwudokwa ya nwaanyị ebe ọ na-ayikwa nwaanyị ọzọ wee nọkwala ebe a wee wee wee welu wee welu egbe gbaa onwe ya ọ sị na nwunye ya na-echeatikwu ya wee gbagbuo onwe ya so kedu ife na-emezi nwoke be anyị nwoke igbo igbo man pụrụ ala na i kwudo nwaanyị anụmanụ uganda enwere ife ọpasta apụọpụ nwaanyị igbo anụmanụ uganda i jee were nwa dachia ya anaba ayarụ ka ị kwudoro ebe nwoke ọzọ na-alị ya ị pụba ala okwefu ala ọ pụrụ fufu nwanne anyị nwoke apụla ala ala ahụ ya kọrọ etu nwụzi onwe ya ala ọ gago a ma ngwọtazikwu ya ọma ngwọtara ya because agwa m na ndị igbo na-ebigheli aka na unu anyị enwenata peace na ndụ unu i jekwa onye uganda ka ọ mụọla ya inwu ka gị na ya nụọ di na nwunye ngwanụ na ọdọna na bed nwoke ama na ịkọ yeribe ihe asị ee ndị bụ na ọ da eme nwaanyị igbo ọ ya emele nwaanyị igbo ọ ya emele nwaanyị igbo mee nye ya mee nye na nwaanyị igbo ka ọ bụ